ngati anthu akukangana kapena mayiko akukangana it means that uh, council ntchito yake inali kupanga kukhala nkhala pakati that is meditating to supervise the mandates mm? ma mandates these were former colonies of countries like Germany, amene amayang'anidwa ndi League of Nations, mayiko amene poyamba anali pansi pa Germany, mwachitsanzo Tanzania ndi ena otero. So Germany yaluza nkhondo, anatengedwa kukhala pansi pa League of Nations. So League of Nations yo, council ndi imene imapanga supervise madera amene aja. Approve staff appointments to the secretariat komanso to expel members of the league that violate the covenant, expelling that is to remove kuchotsa eti yes um, so to deal with problems council imagwira ntchito zin- zinthu ngati izi kupereka ma dim- diplomatic sanctions ndekuti we are look- diplomatic tikuyang'ana za maubale a maiko ndekuti amene waoneka kuti akulakwisayo the aggressor was sidelined Mwachitsanzo imene inapangidwira Russia inapanikizidwa kunena kuti za world cup isamenye nawo sinapange nawo qualify anangoiika pambali that is diplomatic sanctions. Economic sanctions nkhaniyi ndi yokhuzana ndi malonda trade komanso military sanctions imene dziko silimaloledwanso kugula zida za nkhondo komanso ikakhala kunena kuti yalakwisa imapangidwa attack ndi maiko onse amene ali mu league of nations. that is about the council then let's come to the secretariat so ku secretariat uh, organ imeneyi amene amayipanga head anali uh, general secretary mm? I mean, uh, secretary general amene woyambirira weniweni anali sir eric

ntchito yake ya League of Nations, akuti kumenekuku kunali ma civil servants amene amagwira ntchito zosiyanasiyana za boma, komano organisation yi ntchito yake yoyamba inali to carry out a civil service and administrative work of the League. and therefore implemented the decisions of the league administrative work ngati ma secretary that's administration nde imapanganso arrange ma meetings typing minutes pa meeting ma minutes mwina ena sitiziwa ma minutes pa tikakhala kuti tili pa meeting so as we are discussing pamakhala wina omalemba zimene mukambiranazo we call those minutes making translations of languages, e, kwa amene sakumva ziyankhulo zikuyankhulidwa, iwowa ndi amene amamasulira, making payments komanso carrying out the decisions of the League. So that is about the Secretariat. Then tili ndi Permanent Court of International Justice imene akunena kuti headquarters yake inali ku Hague in Holland. ndipo kumeneko kunali majaji okwana 15. So imeneyi ntchito yake inali kupanga settle ma international disputes, settling international disputes, mapokoso amene abuka pakati pa mayiko, ntchito yake inali imeneyo. So um, ma functions ake ndi awiri awa ali apawa these two one so uku kwalembedwa kuti the league kuyambiriroko so ignore mawu amene onena kuti league these words ignore this word

So inali ndi organization imene inali ma representatives osiyanasiyana kuchokera maboma osiyanasiyana komanso olemba ntchito osiyanasiyana. So ntchito iyoyi sitinganene kuti ma functions koma inangopanga pass ma labor standards. For example, these are the labor standards imene inapanga pass. Non-employment of children, imeneyi ndiyoti avoid child labour eti avoid the use of chemicals which are health hazard formation of trade un- unions komanso passing an 8 hour working day imeneyi ndi imene inabweretsa kunena kuti anthu azigwira ntchito mosadusa 8

Imeneyi akunena kuti ntchito yake inali kuona ma affairs of the mandates. So tikati ma affairs of the mandates ndi chani? Ma mandates ndi ma territories aja amayang'aniridwa ndi League of Nations aja. Ndi imayang'anira ma affairs a tima territory timene tija such as Tanzania timanena aja oti analandidwa ku Germany aja. Yes. Tikadzafika ku United Nations tidzapeza kuti bungwe ili linathesedwa. chifukwa kunapezeka kuti kulibenso bu- dziko lililonse limene likuyang'aniridwanso ndi united nations health organization imene imakamba za outbreaks of diseases komanso uh, commission of refugees imene imayang'ana anthu othawa nkhondo refugee commission imene imayang'anira welfare ya ma refugees komanso tili ndi slavery commission imene imagwira ntchito kuthana ndi slave trade komanso disarmament commission disarmament kulanda zida eti kapena yes tingoti kulanda zida imene imagwira ntchito yopanga limit the mass production of arms among states worldwide kuona kuyang'anira kunena kuti maiko asamatuluse zida uh,